ụmụaka ruo unu m nso ee anyị elugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a ifo chakpi nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio ife e melụ mma anaghị emeghasị ya emeghasị o ruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo ụganị dalụ n'obodo ụmụ anụmanụ ụmụ anụmanụ niile na-ejisi ike na-agba mbọ enweta ihe ha na-enye ụmụ ha na nke ha na-eri mana egbe bụ onye oshi ọ bụ onye ngana o nweghị ike ịgba mbọ kpata ihe ọ ya eri n'abụghị ndị ọzọ kpatacha o jee zulu nke ha kpatara akpata etu a ka o si wee na-eme ụmụ ọkụkọ ka egbe ji eme ihe oriri nakwa nke ọ na-enye ụmụ ya ọkụkọ gbaa mbọ kpọrọ ụmụ ya jee nyechaa ha nri nata egbe jee jee zuru oshi ụmụ ọkụkọ wee na-eri na-ata na-enyekwa ụmụ ya ihe a wee na-ewute ọkụkọ mgbe ọbụla egbe bịa buru ụmụ ọkụkọ ọkụkọ agba mbọ nụọ ọgụ tie mkpu na o nwere ike egbe buru ụmụ ya naa jee lie ọ nọrọ na mwute ihe a wee megide ọkụkọ wee kpọọ ụmụ nnụnụ niile nzukọ ha gbakọnọtachaa o wee sị ha ọkwa ụnụ madụ na mụ na ụnụ bụ ofu ọ na-abụzi maka na ịnọ n'enu anaghị adị m mma m ji wee jee bili n'anị ọ ya ka ụnụ ya eji na-enezi m anya ka eyi m azụ efe n'enu nee anya ọfụma ọkwa ụnụ nwere nku enwere m nku ụnụ nwee ugbene enwere m ugbene ụnụ nwere ụkwụ naabọ enwere m ụkwụ naabọ kedụzi ihe dị iche ọ kwanụ nwanne ụnụ ka m bụ kedụzi ka unu ya esi wee gbaa nkịtị egbe ewee jide ụmụ m niile na-erikpọ ka ahụ eri ọna na-eri onwe ha mbanụ kedu ka m ma esi mezi ihe anụnwa ọkụkọ kọrọ ụmụ nnụnụ wee wute ha wutebiga ha oke ha wee nechaa anya wee gbajinye egbe ogu wee sị ya egbe ube na-ebekwe egbe ya ube na-ebekwe egbe ya ube na-ebekwe hapụkwa ụmụ ọkụkọ aka ebuzikwana ụmụ ọkụkọ i meghị otu ahụ iwe anyị ya adakwasakwa gị egbe wee kwee ha kwe ha nkwa na ya ma mbuzi ụmụ ọkụkọ mana ka a na-adụ onye ohi ji o ji obi apị mbazụ sọọsọ ihe na-aga egbe n'obi bụ otu ọ ga-esi na-ebu ụmụ ọkụkọ mgbe ọkụkọ anaghị ene anya mgbe ọkụkọ agaghị ama na ọ bụ ya bulu ya ka ụbọchị na-aga egbe na-aga n'ihu na-ebu ụmụ ọkụkọ ma n'ụnọ ma n'ezi ọkụkọ wee wee iwe nwee mwute wee kpọkwa ụmụ nnụnụ niile nzukọ wee sị ha na nke ka njọ emee onye a na-esili ọgwụ ekweghịkwanụ na ọ ya aṅụ ya ma ọgwụ wee gbuo na nekwe na ụmụ ya agwụ kedu ka ọ ga-esi mee ụmụ nnụnụ niile wee wee iwe ma ọkwa ma icheoku ma ikwikwii ma chekeleche ma tolotolo onye ọbụla jiri iwe sị na a ga-eje ọgụ na be egbe na a ga-eje kụọ egbe duka duka ha niile wee buru nkụrụnkụrụ wee jebe ọgụ na be egbe mana ka a na-eje ya bụ ije nkwọ agụ nkwọ nke ya na egbe bụ ọdụ ka ọdụ n'ibe afụghị o wee lechaa anya sị na ya na egbe bụkwanụ ofu na ọ kwanụ ofu afịa a egbe na-azụ ka ọ na-azụ mana ikekwe maka na ya nwa na onwe ya na-ebukwu ma ngwele ma oke wee na-ebukwazi ọkụkọ na ọ kwanụ ya melụ na o nwebeghị onye jidere ya sị na ọ gị ka nna ya ya bụ na ọ baghịkwanụ ulu na ọ ya esoro ndị a wee jee mebiela egbe ihe e nwere ike ịnọkwa ebe a na-eme egbe a kpọkọrịkwuo ya afa n'ụsọ ya mere na ya agaghị esoje ije a ka ụmụ nnụnụ ndị ọzọ ji iwe na-aga n'ihu ka e jee na be egbe jee mebiela ya ife agụ nkwọ wee jiri nwayọọ nwayọọ mịnaa n'azụ mgbe uche onye ọbụla pụrụ agụ nkwọ wee nachi ha azụ pụọ ya ọsọ jee chọwa egbe ebe egbe nọ wee jee sị ya na nekwe ihe na-aga ụmụ nnụnụ niile na-ejekwa na be gị a ya ejekwa je mebichalụ gị ihe egbe wee si ebe ọ nọ n'agụ ebe ọ na-ede ọkụkọ ọ ya eburu si ebe ahụ wee kwụpụ ọsọ wee gbanaba na bie mgbe ọ na-elutezi na bie o wee bụrụ na ụmụ nnụnụ niile ezukọgo bie na-emebisiri ihe ha wee mụchanye ọkụ na bie ka ha mụchanyere ọkụ ụmụ egbe wee kwụrụ ọsọ gbapụcha nne ya kwanụ ahụ adịghị kalụ nka o nweghị ike ịgbanwe ọsọ ọ nọrọ n'ime ebe ahụ ọkụ na-agba ya mgbe egbe ji wee batala o wee fụ na ọkụ na-agbazi nne ya emerụchago ya ahụ o wee họrọkwuru buru nne ya ahụ ka o buru pụọ bupụta ya n'ọkụ ka ọ na-apụzi ọkụ lee ya n'aka nne ya ahụ wee danahụkwuo ya dakpunyezie n'ime ọkụ wee lee pịa pịa egbe wee na-efegharị na-efegharị na-eche ka ọkụ ya anyụ ka o jee bute nne ya ka ya nwa ghara ịnwụkwu ọ na-eche ka o jee bute nne ya ọkụ lepịacha nne ya egbe wee na-efegharị na-eche ka ọkụ nyụọ ka o buru nne ya nke a merụ na mgbe ọbụla a mụnyere ọkụ egbe na-ejekwa ebe ahụ wee na-achọ ma ọ ga-afụ nne ya ahụ danahụrụ ya dakpunye n'ime ọkụ lukwe ma taa ebe ọbụla ị fụrụ a mụnyere ọkụ i nee anya n'elu ị ya afụlili egbe ọtụtụ egbe ebe ha na-efegharị na-ene anya n'ọkụ ahụ ka ha mara ma ha ya afụ isi nne ha ifochakpi waa ifochakpi waa unu afụgo oshi adịghị mma onye chọrọ ndụ ya mma ya were uche ya zere oshi ngana adịghị mma maka na ọ bụrụ na egbe na-agba mbọ ọ kaara inwe ike na-achụta ihe ya na ndị be ya ya eri wee hapụ izu oshi ngwanụ o sitego ebe ọ na-ezu oshi nne ya wee nwụnahụ ya onye nwee ihe mmụta ndị ọzọ ọ fụrụ n'akụkọ a ya ya denye ya n'okpuru ebe a na-edenye atụmatụ n'okpuru ihe onyonyo a onye akụkọ a ya tọkwara ụtọ ya pịnyere anyị aka ebe a na-etinye ntụrụ ugo maka ihe onyonyo a daalụnụ ka emesịa ndewo maazị ndewo nụ ka emesịa